salamu alekum maramba kanubaga cɛ ni muso n ka vidéo in a bɛ adresser aw de la mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ maramba fɛ a ye n ka vidéo in partager pour que maramba kanubaga tɔgɔ ka message sɔrɔ aw ɲɛ bɛ nin photo min na tan ni ne b'a jira k'a fɔ ko maramba ko diɲɛmɔgɔ tɔw u ye maramba ka baara u y'a reconnu farafin jamana fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ tɔw jamana fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ni ne b'a jira k'a fɔ ko maramba ka baara k'u y'a reconnu donc n'u ye maramba ka baara reconnu an ka mission a bɛ ka réussir an ka mission tɛ n'a fɔ minnu bɛ cɛko kɛlɛ la victimiya ni fɛnw n da t'a la

mais cɛko kɛlɛ ninnu o ye muso galalenw ka ko de ye o ye ni mɔgɔ barika bannenw ka ko de ye maramba nin kɛlɛ kun ye min ye n'o tɔgɔ ko cɛko maramba gaɲɛna ka ban maliens parce que abu si n'a ka ngɔni a sigilen bɛ maramba de ka salon kɔnɔ donc n bɛ bɛɛ deli n da tɛ mɔgɔ ka so kɔnɔ ko la n da tɛ mɔgɔ ka foyi la fan minnu fana bɛ maramba fɛ aw kan k'a dɔn ala ye mɔgɔ dan de k'i ka taa ɲɛ don o don ala m'i dan k'i ka segin kɔfɛ ni cɛko kɛlɛ ni fɛn filɛ nin ni torofe bɛ maramba bolo maramba mago bɛ musique a torofe de la sisan a ka dɔnkilida o torofe a mago b'o de la minnu bɛ fɛ ka maramba dɛmɛ aw kana na occasion di mɔgɔw ma mɔgɔw ka maramba sɔrɔ k'a nɛni parce que pour que olu ka lamɛn f'u ka vidéomanw de labɔ ka maramba dɔgɔya u ka tiktok sunguruba ninnu minnu sigi ka maramba dɔgɔya donc aw kana u tulo don u la ne bɛ nin ko ninnu caman réalité dɔn mɔgɔ min bɛ yen n'i ma mara olu de bɛ nin ko ninnu kɛ ne wolola fantan du de kɔnɔ ka mɔ fantan du kɔnɔ donc n'i bɔra o du sugu kɔnɔ i bɛ nin ko caman ninnu i bɛ ninnu ye ninnu bɛɛ laban a bɛ ban ni dɔ wɛrɛ ma ban saya b'a ban donc ne donna maramba ko la n bɛ fɛ de maramba a ka kɛ légende ye umu sangare ninnu ni fatumata jawara ninnu maramba ka k'olu ɲɔgɔnna ye ka tournée mondialiw kɛ mɔgɔ minnu bɛ maramba fɛ aw kana tulo don popapokan ninnu na ne de ye dɛliforoba ye ne fɔlɔfɔlɔ de mali artisiw ta facebook sanfɛ ka kɛ fierté ye wariko tɛ sanuko tɛ depuis n wolola ma se k'a fɔ ko debi ne tuguni kɔ walima ye ne ka tugu kɔ ne tuguni kɔ a sɔrɔ kuma b'an cɛ ye ne ka tugu cɛ k'i delila ka ko dɔ kɛ ne ko tugu a mɔgɔ tɛ yen an bɛ tugu mɔgɔ kɔ par conviction an bɛ tugu mɔgɔ kɔ kanu de la maramba an y'a kanu de wa an bɛ fɛ a ka kɛ fɛn ye de mɔgɔ i kana dan ka kɛ mali bɛɛ i kana dan ka kɛ vidéoman ye dɛ i ba ka kɔnɔ ta sankolo fɔlɔ la ka taa jigin sankolo wolonwula na mɛlɛkɛ jibirila k'i barajuru tigɛ ne bɛ aritisi min kɔ bila a bɛ bila i ta ɲɛ i seko tɛ parce que ne tɛ ipokiriti ye barika de bɛ n na walahi an tɛ ka taa an ka taa dɔrɔn mɔgɔ bɛ ka vidéo dɔw ci ci ci ci ma walahi depuis ne wolola ne tɛ complexe ye tu vois non bon n tɛna fɔ ko n bɛ kuma o ko ninnu kan n ma na maramba ko la ka kɛlɛ kɛ parce que n'i ye kɛlɛ kɛ n b'a dɔn a bɛna maramba lase kɛlɛ ma n nana de k'a dɛmɛ a ka dɔnkilida la mais ne tɛ siran foyi ɲɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ ne dɔn o la minnu bɛ maramba fɛ a y'a kɛ ala kama aw kana chance di bilakorow ma ani muso furubaliw musolankolondenw ma u ka maramba dɔgɔya quoi a y'aw abonné n ka page facebook la ni trophée in a vote bɛna daminɛ bientôt n bɛ facebook ci k'a yɛrɛkɛ de i n'a fɔ ko m5 rfp n tɛ mɔgɔ fa neni n tɛ mɔgɔ ba neni n tɛ mɔgɔ kɔrɔmatigɛ maramba kanubagaw maaw maaw kɛnɛya walahi a y'a bila u kun na dɔrɔn jugu foyi tɛ maramba la ni baara tɛ maa mun kale ka ɲi ko f'a ka baara kɛ ale ka kɛ légende ye minnu fana bɛ maramba fɛ a y'aw tulo dayɛlɛ ka nin lamɛn torofe n'o ye cɛko kɛlɛ torofe ye minnu b'o ɲini an bɛɛ ka dugawu k'u ye ala k'a to u tɔgɔ ka kɛ cɛko kɛlɛ torofe la kɔdiwari walima cameroun ninnu dɔw la mɛ bi maramba kɔni tɔgɔ bɛ dɔnkilida torofe de la bɛɛ k'i jija an ka pagew kan votew bɛna daminɛ bientôt daforoba bɛ yan walahi n bɛ facebook ci k'a yɛrɛkɛ n'a fɔ m5 cira cogo min na a da bɛ to dangaden de la mɛ k'a fɔ ko ka vraiment dɔ kɛlɛ maramba nɔfɛ walahi n tɛ mɔgɔ si kɛlɛ parce que n dalen don maramba la n'i ye ka mɔgɔ kɛlɛ mɔgɔ dɔ nɔfɛ i dalen t'o tigi la de ne dalen don maramba la maramba bɛ se ka ko min kɛ bilasi o de ne tugu a kɔ wa nin torofe kelen maramba bɛ nin ta ni ala ni kira sɔnna ma ani aw sɔnna ma ni aw y'u to yen ka maramba neni tiktok sanfɛ maramba b'a ta faut que aw ka concentrer de maramba ka carrière kan kun jumɛn na maramba tɔgɔ donna nin trofe la tɔw tɔgɔ ma don a la parce que a yirala k'a fɔ ko aw de ka ca réseaux sociaux sanfɛ tiktok ninnu t'a yira ko mɔgɔw ka ca sa olu ye mɔgɔ disirɛ wɔrɔw de ye maramba ka foto bɛ partager n'u ye maramba yecogo ka ɲi n'u ye maramba ka video bɛ filɛ n'u ye wa maramba kanunen don n'u ye il faut k'aw ka continuer k'o de yira maramba bɛ foto publier yɔrɔ min na dɔrɔn aw bɛ fan bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni aw taa a ka page sanfɛ k'a partager k'a caya k'a bila tiktok sanfɛ k'a bila snap sanfɛ k'a bila aw ka statut whatsapp sanfɛ k'a bila facebook groupew kɔnɔ nin torofe dɔrɔn tɛ dɛ walahi n'ala sɔnna ma maramba tɔgɔ bɛ kɛ tubabu torofew la mais a ye cɛko kɛlɛkɛla ninnu to yen quoi n'aw bɛ ne lamɛn dɛ mali bɛɛ mɔgɔ fɔlɔ min nana ka mali artistew ta k'a k'i ka fierté ka mali artistew ta k'i waso n'a ye bila warasiw o ye ne de ye wa ne de bɛ ko in kɛcogo dɔn n'a ye ko in namɛn a bɛ n ni ala cɛ ala aw denw bɛ tila k'u waso ni maramba ye mɛ ni aw ye nin mɔgɔ ninnu namɛn aw denw foyi tɛ f'u ye k'i ba filɛ k'a tun bɛ dɔ ka cɛko kɛlɛ la ni mɔgɔ ni i jeliman ka di i mako tɛ cɛko kɛlɛ la ni mɔgɔ ni i cɛ ka ɲi i mako tɛ cɛko kɛlɛ la an ka dugawu kɛ dɔrɔn ala ka maramba lakana an ka baara kɛ o de bɛ maramba kunnawolo sa